akwa ọkụkọ tiwara akị ị fugonị ya a sị nọ a friend in trouble bụ a friend indeed ọ bụghọdị a friend in need because a sị na a friend in need o nwere mgbe m ya-ejide na m mee nye ha nwee ike ọ bụrụ na m ejighọ m mee nye ha ọ bụrụ ya bụ na m abụọzi a friend no no ọ dịrọ Eh, but a friend in trouble bụ friend ya bụ ị nọlụgode in trouble onye ebe ada aga agafe etinye isi ma ya bụ na ị pụta ị fugonị ya nụ kedu ndị a na-abịa ije kedu content creators ị na-ada emere ife that time all these MCs content creators ị na-ada emere ife that time na-abịa ije occasion otu anyị na-atụfa 1 1 1 bundle wrapper wrapper a na-atụfa kedu ebe fa nọ ndị m mele expect na fa kwesịghị ime video gbasatala akwa today the people that I expected bụ na fa ekwesịghị ikwu okwu gbasatala akwa eji eji today wee ruo today anụlọ m ọnụ fa o nwere some content creators today nwa na fa ekwesịghị ikwu okwu some MC ndị a ya-abụ ị jee occasion mgbe a wedding mgbe a ị na-atụfa bundle 1 million ụbọchị 500,000 ụbọchị 300,000 kedu ebe fa nọ because ndị na-ekwu okwu gbasatara akwa taa bụ the least people m mele expect na fa ya-ekwu maka akwa m na-ekwu ya ewu I go talk am mmadụ esi ekwu na-ekwu na mmadụ ga-ekwu ya a na-etu akwa ma nke pụta na one hotel ị jee ọ sị ya aka mụ na anyị bụkwa nwanne mma isi na mụ na anyị bụ nwanne a na-eri ya na-agbọ bụ etue ya akwa akwa akwa akwa ị gbọọ kee ebe fa nọ it's almost three people or four people standing na fight for you now sị ka ọ pụzie ọda fight bụ confam content creators erinibe shishi erinibe ya shishi mana fa akwụ na-anụ ọgụ na-ekwu a na-akparị fa ọ ife m ji agwara gị ife a bụ ị pụta ọzọ a sị ọ kwa m ị pụta ka i nye m since ụwa m a like gị naturally nwere ihe m ji enweghị inye na ego i nye m a gụkọba nke m spend bụ ebe ị nọ na nke i spend ị ma na nke m akagwu ị ghọta but ọ na-ewe m iwe na ndị a and these people nwee access ndị m na-agwa ma onwe fa they have access to Governor Soludo these people ama m one of them bụ na o sekpuru ana today yọọ Governor Soludo biko n'isi ya a ya-aha ya mana ọ ma eme ya ọ ma kwuo e nyedebe ya ọ bịadebe government house ma gbafe ya mana onye m na-agwa ma onwe ya those people ama m mgbe ị bịa Lagos gbagote lapongi na ịbụ- na i nyehọ ndị a ego 5 500k n'ihu m o mehọ n'azụ m a na-agakasị eze i chee na gị na fa akwụ some content some content creators are just using ya ee eh, kama ị ya keep some content creators is better for you jee n'afịa goro nkịta kpaba nkịta do gị anya na ọ gị na nkịta nọ nyejube nkịta gị afọ maka ọ sọ ị na-anwụ anwụ your dog will come for you chọọ some business some content creators are using ọ nya kpata na fa alaịkịlọ m maka ana m ekwu ka o si adị ka efa ma ije ebe dei na-atụfa bọndụ kwụrụ bọndụ fa ncha niile kere ebe fa nọ taa o nwe onye na-ekwu pịm ndị m ma na fa nwere access they have access apart from JPAC ọ sọsọ ndị m ma na fa bụ mmadụ ka m ma akpọ afa ndị bụ mmadụ we call their name Ehe, apart from JPAC Ọzọ Igbo Ndụ na Wagaji and some of the other guy ma ya akpọkwa afa the guy na-atry kwa but m ma akpọ ya afa ọ sọ fa na-apụta ekwu a na-akparị onye ọbụla na-akparị fa kwuchilu na-anụsi ọgụ ike ife ya pụta na ya sị pụta that is what is called friend A friend in trouble bụ a friend indeed. But that is not what I'm here to say. Anyị ayọọna Soludo n'elu yọọ ya n'ana mee ife niile a ga-eme. Ọ bụrọkwa ma ị ya-apụta ị ya-apụta ọ sọgodu Soludo jụ sị anya kwe you will still come out. That is what I believe because aka dị ọcha ịghọta because a sị na mkpaka na ya ama ọzọ mana ọzọ ya na mana ihe m na-achọ ịgwa ị bụ ị pụta ọzọ anya saa gị ọ bụrọ mmadụ niile ka gị na fa kwụ apụchasịa ọ maka na ọ dị ka e ji abịa true love adịrọzi na-ene anya e lelizikwa fia na ị fụ fakwa fa ncha onye ọbụla ababakwa studio ọ kwa ị fụ ị bụlụ musician ma ị gụlaha Akwa Ọkụkọ egwu na that place ọ nọ ee eh, Akwa Ọkụkọ pụta ị nwaa anwa gụọ your rubbish ee eh, ị nwaa anwa gụọ your rubbish m bịa na studio ebe anyị na-agụ nonsense ya nwa isi n'ọnụ

ndị mara mara n'ihu gwampete n'azụ fụ fa otu a na-amụkasị amụ eghebesie eze oghe chee na gị na fa kwụ biki afụ o nwekwa onye gị na ya kwụ o nwerọ onye gị na ya kwụ o nwekwa onye chọrọ ịgụ egwu na ị gụlọ egwu kịta e ji Akwa for his freedom anwa anwa lelizie Akwa ị gụọ akpa m amụ gị nga aka na-abụ n'ọnụ